Good evening akuluakulu. Eh, kachimfine kandibandula komabe tingokambirana nkhani iyi sindimafuna kubwera chifukwa ndimati ndipumule komano ndaona kuti nkhani iyi ndiyofunika kwambiri kuti tikambirane. Guys ku parliament kuja kuli mkulu winatu yemwe akutchedwa kuti no Frank Mbeta yemwenso ndi Attorney General ndamene amayang'ana za malamulo makamaka kumalangiza boma kumbali ya za malamulo mkulu amenetu akuthawa kuti safuna kukaonekera nawo ku public account committee eya makamaka pa nkhani yokhuzana ndi Amaryllis Hotel kodi iye akudziwapo zotani akuthawathawatu mkulu ameneyi ndikumane kuti akuthawa chifukwa chani mundilole ndifotokoze motere nkhani Ku parliament kwathu ndi zonena kutitu achina Baba Malondera komanso ndiye kuti ndi timu yawo kumeneko yomwe imatchedwa kuti no public account committee kumayang'ana makamaka za ndalama za ife aMalawi kuti zikuyenda bwanji ena ake sakuzisokoneza kunapezeka zonena kutitu anayamba kufufuza nkhani ina yokhuzana na pension fund Eya, kunena kuti no akuluakulu amene amayang'ana nthambi yomwe imasunga ndalama za anthu amene amagwira ntchito m'boma kuti adzazilandire akazapuma kunena kutitu nthambi imeneyo basitu anapanga ziganizo zotenga ndalama imeneyo nkupitatu kuti akagulire chihotela china chomwe chimatchedwa kutitu Amaryllis Hotel mosatsata malamulo ndipo zikuoneka ngati panayenda chinyengo pamenepopo kutsatira nde kuti no kuululidwa kwa nkhani imeneyi kunapezeka zonena kutitu basi akuluakulu aja achina Baba Malondera anayitengetsa nkhani ija ndipo mpaka na pano inakapitirira iwowa akufunsa anthu amene akukhudzidwa makamaka ndi kugulidwa kwa hotela imeneyi kuti afotokoze zinayenda motani kodi sipanachitike zachinyengo nde akumafunsabe mmodzimmodzi mafunso ndipo mukumaona ena kumayankha zibwibwi pamenepo kumaona kuti a zikuoneka ngati there is something fishy pali china chake chimene chinachitikadi mosatsata malamulo ndipono ndalamazo zikuoneka ngati ena ake anazidya Now, anafunsa ndiye kuti Gabriel Chembezi yemweno ndi mkulu woyang'anira bungwe lija lomwe limayang'ana ndiye kuti zothana ndi katangale kunoko ku Malawi ACB kukampanikiza ndi mafunso kumene kuja ngakhale ankanama atalumbira kuti sanama kutenga baibulo nkulumbira kenako ndikumanama zadziwikanso chaposachedwa pompa kuti mkuluyo ankanama Now from there ndekuti kumayeneranso kubwere mkulu wina yemwe akutchedwa kuti no Frank Mbeta yemweno ndi Attorney General wa dziko lino la Malawi, mkulu amene anasankhidwa ndi Peter Mutharika kuti aziyang'ana nkhani zokhuzana ndi malamulo makamaka kumalangiza boma ku nkhani za malamulo. mkulu ameneyu ndi zonena kuti nayenso amafunikira kuti akaonekere ndi kuti ku komiti imeneyi public account committee ku parliament kuti akafotokoze bwinobwino zikukhala motani akudziwapo chani kodi anamfikirapo ndi nkhani zimenezi kuti makosanawo amafuna kugula chinthu chimenechi nanga iye anaperekako ndi kuti nkhani zotani mkulu ameneyutu ataona zotero kaya kaya madzi achita katondo anadya mkedeka anathawa ndithu linali dzana i think mande limenelo ananena kuti sindikwanitsa kuti nzaonekere pamenepo ndatanganidwa ndikufuna ndi kuti musinthe nthawi yoti ine nzaonekereyo achina baba malondera sanachedwe anapezeka zoti amusinthira nkha- nthawi mkuluyu kunena kuti "Ah, muzaonekera lachitatu mmene nthawi izi zakwana ndiye kuti hafu 5 madzulo ena kumadabwa tsawi tsiku limeneli ndi nthawi imene zinasankhidwa fwa chani amafuna ndiye kuti ampatse lachiwiri kuti akonze zonse zimene zikufunika kukonzedwa komanso lachitatu lomwelo anampatsa tsiku limenelo cholinga chonena kuti agwire ntchito yake masana kuyamba mamawa mpakana kumafika nthawi yoweruka cha m'ma 5 ndiye kuti azakhala alibenso chifukwa chonena kuti iyayi ndili busy half 5 azakhala ndi kuti wamaliza ntchito yake mkulu ameneyi koma chinachitika ndi chani chapezeka zonena kuti tiziti chachitika ndi chani ndi chomwe chatibweresa pano chapezeka zonena kuti mkulu ameneyi walembanso chikalata kunena kuti iyeyo sakaonekera ku uh, komiti imeneyi kuti akayankhe mafunso walembatu choncho ndipo sanakaonekeredi leroli nthawi imene anawuzidwa kuti akapezeke kumeneko half 5 sanakapezekepo kumufunsa bwanja kunena kuti a inetu musaone ngati kuti mungandiuze zochita Palibe amene angandiuze chifukwa chimene ndimadziwa ine nchonena kuti ofesi yanga ya Attorney General ili ndi mphamvu zonena kuti no, iyoyo singayitanidwenso ndi ofesi ina iliyonse kuti izikayankha mafunso. Mwa njira iyi ndiye kuti no, awawa a Public Account Committee alibe mphamvu ina iliyonse yoyitanira Attorney General ofesi yawo kuti no, apite azikayankha mafunso akuti Attorney General ndi wamphamvu kwambiri mwayiona mmene ikuyendera pamenepo zomwe zikusonyeza kunena kutitu iyeyo akuthawa ndithudi wathawa ndipono apapanso waneneratu mu chikalata chimene walembacho kunena kuti ineyotu palibe amene angandiyitane palibe amene angandikhazike pasi ndikumandifunsa mafunso funso ndilonena kuti kodi iye akuthawa chani? Of course ifeyo tikambabe nkhani zokhuzana ndi ofesi yakeyo kuti amene iye akuzipopa bwanji iye wapambana chani iye pajatu ife sitimaopaso iyayi kumangogaza basi kugaza koma tiyambe nde kuti ndikufotokoza nkhani yonena kuti iyeyu kodi akuthawa chani chifukwa ukanakhala zoti ulendo wachiwiriwu akaonekera ndiye kuti ulendo woyamba uja tinakanena kuti mwina anatanganidwabe anatanganidwadi koma apapa kungolephera kukaonekera ndiye kuti mu ulendo wachiwiriwu zachita kusonyezeratu kuti ulendo woyamba ujanso kunali kuthawa mwaiona ndiye tikhoza kugwirizana apa kuti no frank mbeta akuthawa sakufuna kukaonekira pa Public Account Committee kuti akayankhe nkhani za Amaryllis Hotel kodi gawo lake iyeyo anapanga chani ngati Attorney General chifukwa ndiye kuti no iyeyo anali ndi mphamvu ndipo ndu- unali udindo wake kuonetsa zonena kuti zina ndi zina zisachitike mosatsata malamulo ndipo zikuonekatu apa kunena kuti zambiri kumene kuja zinachitika mosatsata malamulo. mwayiona nchifukwa chake tikubwera pano kumakamba zonena kuti amaryllis hotel amafuna kutibera ndalama iyayi abcd zikukhala motere funsobe ndilonena kuti iyeyu no sopano mm, akuthawa chifukwa chani umathawa ati ukaona zonena kuti iweyo kumenekoko nde kuti kuli danger malo amene ali danger onena kuti zako zikhoza kuyipira ndi amene umathawa now we can sit down ndi kumafotokoza motsindika kunena kuti mkulu ameneyi ndiye kuti akuopa china chake chachikulu chimene chingachitike akakapita ndiye kuti ku public account uh, imeneyi akakapita kukakhalako ndiye kuti akuopa china chake chikachitika kuti no kumenekoko china chakecho ndi chani mwina ndiye kuti akhoza kukayanikidwa pa mbalambanda kunena kuti anapanga zina zake olo sanapange zimene amayenera kupanga kapena anapanga zinthu zolakwika we are not saying kunena kuti anapanga zinthu zolakwika komano ma action ake ndi amene akutiuza ifeyo timayenda ndi ma action we don't move by words zimene munthu akuyankhula koma timayang'ana zimene iyeyo akuchita maaction ake zikuchita kuonetseratu kunena kuti no frank mbeta akuthawa kuopa kuti mwina mwake zina zake zingakamuipire of course dzina lake lakhalabe likumakambidwa kunena kuti ndi mmodzi mwa anthu amenenso mwina mwake anathandizira nawo kuti chinthu chimenechi chipezeke zonena kuti chigulitsidwe anyways nkhani kuyenda apatu ndi achinyengo komanso ndekuti ndalama za malawi aziphunzitsi amene akugwira ntchito kashati komwe komweko basitu kandalama kawo kaja kumadula kachani ka pension wina ano akufuna aziponderere basitu alemere nazotu akamameta mbalimbali nkhongo kusongoka ngati akatawa mwayiona eti basitu aziyenda mwa smart iwowo pamene aziphunzitsi aja akuvala nde kuti mashati ajatu nde kuti okwinyikakwinyika kandalama kawo akusunga kuti mwina mwake akazamaliza iwowo kugwira ntchito azakhaletu ndi kapanado nthawi imene thupi lizakhale likugonja kutsogolo kuno not fair at all anyways tikambeno nkhani zonena kuti kodi iyeyo ndiye kuti akunzimva akamanena zonena kuti ofesi yanga simungayipange summon ee simungandiitane ine kumenekoko ndipo inuyo musayitalo ndikakamiza ee ine abcd ine chani iweyo ni ndaniso iweyo ee iweyo ni ndani iweyo chifukwa pamenepopo unachita kusankhidwaponso ndi Peter Mutharika and munthu amene anakusankhayo tinachita kumusankha ndifeyo kumpatsa mphamvu zimenezo iweyo ni ndani iweyo kuti uzinena zonena kuti e ine simunganditane chani uthawa chani we uthawa chani iwetu uyankhatu zimenezi zikuyenera uyankhe ndipo upange clear dzina lako ngati ndiwe wosalakwa nde pitatu ukapange clear and it's high time sikoyamba kaka kwadulukanso nkhani ina yake so complicating this guy eti kunena kuti so kaya anapanga za chinyengo zina zake kaya chachichani kuti nazatulukanso chapakati apo mkulu ameneyu kodi sondera a president mukunyengerera bwanji ameneyu remove this boy this is a boy uyuyu ndi mwana wachabechabe onena kuti kanyamata kosaganizanso bwino eti kumana kuti atanyamata ndife oganiza bo this is why now mukhoza kukhulupirira kuti anyamata omera mbalimbaliwa ndi anyamata ozweta kwambiri osaganiza bwino you need to remove this guy mumuchose ameneyu otherwise this is not fair for these people who are working for the government the people who are serving this country anthu amene akutithandiza dziko lino madokotala asilikali aziphunzitsi tikukamba za manesi kaya ni ndani apolisi these people akutithandizira kutitumikira dziko lathu lino kumapeto kwenikweni tizalephere kuwapasa ndalama awa ndi makesi ziro aja timapezeka zonena kuti anamwalira akuyendera pension yawo kumwalira kuyendera pension why chifukwa chonena kuti no ndalama zawo zija ndekuti ena ake anazipindira m'matumba it's panotu ndiye mukhaulatu inuyo anthu inuyo muzikhaula fukwa chonena kuti social media is there to expose you pangani zoyenerera muzaona tikukamba zabwino za inu pangani zofoyira nde we'll be after you and panopatu nde nyoo kwa nyoo palibe kuopana enanso ndakumamva yayi titseke social media mukunamatu kwambiri anthu inu simungayikwanitse olo ifeyo you can take us down some of us eti mukhoza kutipeza kuti mwatipeza and then kaya you crack us down kaya mutinyonga kaya mutipha we don't care about that chifukwa chani ifeyo tikapitano no kunena kuti somebody must come back again anayimba kale tu Mafunyeta kunena kuti ifeyo tikapita kubweranso fans ina muziwe zimenezo so you can, you can silence kani magaya a Malawi Trends kana china Justin Tech mukhoza kuwanyonga koma what you have to know is ifeyo we are going to stand on the truth and Ifeyo tikapita kubweranso fans ina yomwe izakumvesanibeni kuning'inina until inuyo mupange zolongosoka. Tisamakhale pansi ndikumaopsezana titseka social media chani chani. Mukunama kwambiri. And tikamanena izizi musaone ngati ndi Justin Tech amene akunena izizi kapena imene ikunena izizi. You should know kuti ndi social media yonse because ineyo ndi kambali kamodzi chabe kochepa kakang'ono kwambiri ka social media. It's too big for you to take, to take it down. Inuyo tangopangani zoyenerera. this is not fair apapa munthu uyuyu oyenera achosedwe uyuyu achosedwe ntchito ndithudi guys ndodwalatu chimfinetu koma ndakakamizika because nkhani iyiyi eti yandilasa kwambiri pena pake poti no sindikumva bwino ya this is not on it let's love our country tikonde dziko lathu tapangani zoyenerera ngati ndinu osalakwa tapitani mukafotokoze muthawa chani mukachitanso nkhongozo akuti